ni ni baara mun ka di i ye n'i bɛ k'o kɛ avec beaucoup d'énergie la la hɛrɛ kan caman bɛ bɔ kɔfɛ quoi ya ni komi bon i tɛ se ka i tɛ se k'a dɔn fana baara baara kɛ baara mun ka di i ye f'i ka i yɛrɛ étudier faut t'étudier mais c'est ce que moi je fais ah je suis un conseiller d'orientation au lycée ici Donc, fixer des objectifs, puis travailler dur pour les atteindre. Donc, n'i y'a dɔn mun ka di i ye n'i mana o kɛli daminɛ la la i ka hɛrɛ bɛ kɛ o kɔnɔna la o ni avoir des objectifs pour des choses que nous voulons que nous voulons faire et, et, et y travailler une partie importante de l'être humain so donc baara mun ka di ni o yɛrɛ ye maa ye quoi parce que an bɛɛ bɛna kɛ baarakɛla de an bɛɛ ye baarakɛden ye en un point donc i bɛna hali n'i ye fɛn entreprise mɔgɔ ye baarakɛla ye parce que i b'i ka baarakɛlaw kɔlɔsi ni bɛɛ n'a ka baara kan dɔw ye baaratigiw ye dɔw ye baarakɛdenw ye donc an bɛɛ b'an daminɛ baarakɛdenya de la ko ni ni ko baarakɛden y'a fɔ bɔ y'a ni fɛn ni i b'a daminɛ yɔrɔ dɔ de la bɛɛ bɛ baarakɛdenyaya de kɛ kɛ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ sera boli i bɛ se k'i yɛrɛ ka tɛp da n'i bɛ ko kɛ sisan sa ti pati de la bi misa la bi mɛ n'i b'o pakuru la qu bɔn Olu fɛn dɔw fait partie de la vie qui rend la vie belle donc o ɲɛɲinitɔ dɛ o ye o ku o ɲɛɲinitɔ parce que i tɛ i bɛ ka wari ɲini de kɛ o ɲɛɲinitɔ c'est ça la vie bon il faut parce que n'i bɛ ka wari ɲini sugu la n'a man di i ye c'est la misère n'i bɛ ka wari ɲini sugu la ni o baara yɛrɛ ka di i ye hali n'i tɛ sara ça je crois ça c'est un paradis terrestre donc i bɛ ka fɛn kɛ i bɛ sara mun na mun ka di i ye donc o de ka ɲi donc cela nous donne un sens à un but nous indique la direction que nous voulons prendre et nous intéresse et nous engage ce qui ce qui est bon pour notre bonheur général donc euh, comme n y'a fɔ bamanankan na ya i ka

bien commencé est la moitié n'i bɛ ka baara daminɛ a daminɛ cogo ɲuman na c'est euh, a bɛ komi i ye i ye sɔrɔ kɛ ka ban quoi i ye seere sɔrɔ i ye parce que ni i yɛrɛ y'a i yɛrɛ dɔn mun ka di i ye i bɛna o kɛli daminɛ n'i y'a daminɛ le premier pas la a bɛ komi i yɛrɛ i tilara ka ban quoi parce que le reste donc e yɛrɛ de bɛ baara kɛ donc ça don dɔ ka jan don dɔ ka surun il y a des il y a des obstacles mais obstacle ninnu t'i ni tɔɔrɔ parce que baara ka d'i ni ye quoi ok euh, bon comme comme il est semble avoir été sur ces beaucoup de choses prêtez, prêtez attention à la façon dont nous fixons nos objectifs nous nous donnons plus d'envie bon d'atteindre et d'atteindre nous fait sentir bien dans notre peau et dans notre vie Donc n bɛna na ne ka baara ye min bi lycée denmisɛnnin ninnu former de fana yeah min o de fana n'a bɛ se ka aw tulomajɔ ka fɛn na donc i mana fɛn fɛn ta avec la persévérance fait toute la différence donc i mana baara fɛn fɛn ɲɛɲini ni mana diɲɛ na yɛrɛ i mana fɛn min ɲɛɲini i b'o de ɲɛ sɔrɔ ala b'o ko woro da yɛlɛ i ye donc ne yɛrɛ dalen don la parce que ne ye ne ye euh, conseiller d'orientation des élèves au lycée ici donc ne ne y'o mɔgɔ ye bon je fais pendant neuf ans maintenant donc bi ni an b'a kɛ cogo min sisan n bɛn'o de euh, kɛ cogo yira denmisɛnnin caman na donc i yɛrɛ bɛ se ka taa site kan k'i yɛrɛ k'i yɛrɛ étudier mun ka d'i ye quoi on est faire fixer des objectifs donc pour que i ka objectif fixer f'i k'a dɔn mun ka di i yɛrɛ tu vois i mana objectif fixer sisan ni ni bɛ tila ka na kɔfɛ quoi donc donc pour fixer donc euh, Amérique yan donc u ye baara baara fɛn fɛn bɛ yen quoi quels sont les 16 pôles de carrière u ye baara sugu fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ u y'a bɛɛ partager en en en 16 catégories Yeah donc u y'a partager en 16 catégories sɛnɛ sɛnɛ bɛ yen fana masɔnya bɛ yen minnu bɛ so jɔ o ni minnu bɛna a fɛn kɛ français la yeah malijɛ de don bon ye ne yɛrɛ bɛna a détailler kɔfɛ fɛn na ne yɛrɛ ne bɛ mun kɛ pa ne ka ne ka tous les jours ne bɛ ban école de la quoi mais n bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ kɔ kɔfɛla la mais en entrepreneuriat o ye o ni fɛn wɛrɛ o kɔfɛla la mais ne bi ne bi nin de kɛ ni ne ka ne ka tile parcours bɛɛ huit huit heures par jour bi u bɛ passer nin de la ka denmisɛnninw former donc ni denmisɛnninw nana sisan an bɛ évaluation kɛ donc n'a mana ni denmisɛnnin nana sisan donc a bi an bɛ denmisɛnnin évaluer donc o évaluation site mun filɛ nin ye sisan donc o site ɲɔgɔn de don c'est un exemple mais an an bɛ papier de fɛnkɛ utiliser quoi mais o site ni papier bon ni nin ye exemple ye quoi i bɛ se ka taa internet la i bɛ i bɛ caman sɔrɔ min yɛrɛ bɛ se k'i guider ka tɛmɛ nin kan bon nin ye exemple de ye nin na quoi donc i mana o site n'i mana site ta sa donc site in de bɛ question poser i kun donc avec les 16 avec les 16 euh, euh, pôles de la carrière là donc i b'a sɔrɔ pôle naani ou duuru ɲɔgɔnna minnu b'i intéresser donc an b'o de an b'o de fɛsɛfɛsɛ pour que ka o dan trois ka trois pôles donc o trois pôles ninnu de la n bɛ tila ka eh, site site min yɛrɛ la site min fɛ n bɛ tila ka yira i la an ka ordinateur la sisan donc nin de ye les seize pôles de l'agriculture

science technologie engineering transport distribution et logistique olu bɛɛ donc nin de nin de ce sont les 16 catégories du travail donc donc an bɛna an bɛna n'i mana agriculture la sa sɛnɛ b'o kɔnɔ donc minnu bɛ n'i mana o la sɛnɛ dɔrɔn tɛ baganmara baganmara baganmara b'o kɔnɔ o ni fɛn ninnu donc donc ni mɔgɔ min intéressé len don o la sisan peut-être ni mɔgɔ min intéressé len don sa n'i ka i i intéressé len don an k'a kɛ i ka intéressé len don bagan mara la ni finance comme i bɛ account kɛ ka taa comptabilité o ni ou bien i bɛ fabrication kɛ donc an bɛ mun kɛ sisan an bɛ denmisɛnnin ninnu bila ka taa bon on a des an b'a fɔ o ma ko business partner euh, donc n'i mana o trois carrières ta an n'u bɛ sigi donc on a des des business partners bon business partner ye mun ye donc n y'a sɛbɛn yɔrɔ dɔ la des partenaires commerciaux au lycée sur les 16 donc sur tous les 16 euh, euh, pour euh, de carrière on a à l'école ici on a un business partner donc what an bɛ mun kɛ an bɛ denmisɛnnin ninnu intéressé len don saba min na n'an y'o sɔrɔ donc an bɛ sɔrɔ ka denmisɛnninw bila ka taa o saba bɛɛ kɛ ya donc n bɛ segin kɔ quoi donc pour que tu fais ce que tu n'aimes pas pour en obtenir ce que tu aimes donc a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka bagan mara kɛ mais u ti kɛnɛma la man d'u ye dɔw bɛ fɛ ka eh, menuisier kɛ poussière man d'u ye donc a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ fɛ sisan a n'i ka personnalité tɛ taa i bɛ se ka fɛn dɔ bɛ yen sisan a bɛ se ka diya i ye i bɛ fɛ k'a kɛ mais a bɛ se ka kɛ i ka santé ta ye a bɛ se ka il y a des élèves qui ont des asthmes olu tɛ se ka kɛ fleurs ni

Euh, bon n'u taara école technique la sa ils seront ils auront leur certification sur ces sujets donc nous nous o kɔfɛla la le reste c'est l'argent donc n'i bilala ni i yɛrɛ y'a dɔn mun ka d'i ye i taara o ɲɛɲini ɛɛ i taara o école technique la k'o certificat sɔrɔ o n'i ka bac donc le reste wari bɛ n'a kɔ Yeah donc o de o de bon n bɛ fɛ k'o de partager avec les jeunes donc n bɛna taa kɔfɛ la la n n bɛna segin sisan pour que ka an ka fɛn ninnu jira la donc n'i taara sisan komi ɔ setting n'i taara sisan setting na sisan donc i mana a lajɛ sisan donc i bɛ se ka bon komi maliyɛnw y'a de y'a fɛn de i bɛ se ka a bɔ yɛrɛ a a copier bɔ donc n'i mana a bɔ sisan nin question nin question de bɛ poser i kunna i bɛ fɛn minnu fɛ donc i b'o taper tu vas à tu vas komi an k'a kɛ sisan feereli alright an ka feereli ta sisan an ka taa. après donc ni n'i taara feereli ni feereli ka di ye sisan i bɛ fɛ ka kɛ manager dɔ ou fɛn ninnu donc an bɛ sɔrɔ k'o o résultat ninnu de bɔ donc o feereli ka di mɔgɔ minnu ye o ni bon n'i yɛrɛ a test filɛ nin donc i bɛ test dɔw de ta an bɛ denmisɛnninw de donc ni a test filɛ donc nin test in donc o kɔnɔna la

pour que a i ka se k'i ka vie préparer ni ni question fɛn fɛn bɛ mɔgɔ min bolo o tigilamɔgɔ i bɛ se ka poser n fana parce que malijɔ don ya aw de ye mali siniɲɛsigi ye donc an b'a essayer fana dɔnni fitinin minnu bɛ n kun k'o o expliquer denmisɛnninw ye pour que aw ka tatɔ tatɔ sɔrɔ o la ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an bɛɛ ala k'an bɛɛ garisɛgɛ yiriwa ala ka ala ka mali ala ka kɛnɛya to ala ka mali bɔ nin manamanako la